Tá treoir do scoileanna forbartha ag an Roinn Oideachais chun tacú le riachtanais scoláirí uathacha. Scríobh SNSO, LUM, an Chigireacht agus CNOS an treoir seo, ar treoir í a bhaineann leas as saineolas idirnáisiúnta i réimse an uathachais. Cabhróidh an treoir le ceannairí scoile, múinteoirí agus foirne tacaíochta chun freastal ar riachtanais scoláirí a bhfuil uathachas orthu i mbunscoileanna, in iarbhunscoileanna agus i scoileanna agus ranganna speisialta. I gCaibidil 1, leagtar amach an cúlra agus treoir d'úsáideoirí. I gCaibidil 2, tugtar breac-chuntas ar thosca chun uathachas a thuiscint agus a aithint. I gCaibidil 3, tugtar breac-chuntas ar na phríomhphrionsabail chun feabhas a chur ar chleachtas ionchuimsitheach. Déantar an dea-chleachtas a chur chun cinn ar leibhéal na scoile uile má úsáidtear cur chuige atá báúil leis an uathachas. Ar an leibhéal aonair, glactar cur chuige atá dírithe ar an duine chun láidreachtaí agus riachtanais scoláirí a thuiscint agus freagairt dóibh. Leagtar amach táscairí um chleachtas éifeachtach i ndoiciméad comhghabhálach. Is féidir iad sin a úsáid mar chuid de phróiseas machnaimh. scoile uile chun folláine, foghlaim agus rannpháirtíocht scoláirí uathacha a bharrfheabhsú. I gCaibidil 4, tugtar treoir maidir le riachtanais scoláirí a bhfuil uathachas orthu a shásamh, ar fud ocht gcinn d'fhearainn nó de phríomhréimsí cleachtais. I ngach ceann de na fearainn sin, tá treoir don bhealach le riachtanais a aithint, an bealach chun na riachtanais sin a shásamh, agus an bealach chun monatóireacht a dhéanamh ar thorthaí. Sa mhír ar an timpeallacht foghlama, tugtar breac-chuntas ar an mbealach ar féidir le foireann na scoile timpeallacht foghlama atá báúil leis an uathachas a chruthú, ar thimpeallacht í a fhreagraíonn do láidreachtaí agus do riachtanais aonair. Sa mhír ar fhorbairt teanga agus cumarsáide, déantar iniúchadh ar an mbealach ar féidir le foireann na scoile tacaíocht a thabhairt do scoláirí uathacha sna réimsí a bhaineann le haird, Teanga ghlacach agus eispéireach agus scileanna cumarsáide sóisialta. Soláthraíonn scoileanna comhthéacs tábhachtach chun scileanna sóisialta agus caidreamh sóisialta a fhorbairt. Sa mhír ar fhorbairt shóisialta, féachtar ar bhealaí inar féidir tacú le scoláirí uathacha chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí sóisialta, agus déantar iniúchadh ar idirghabhálacha chun tuiscint shóisialta agus scileanna sóisialta a fhorbairt. Tá forbairt mhothúchánach mar chuid de cur chuige scoile uile maidir le cur chun cinn na folláine. Sa mhír seo, leagtar amach cur chuige chun tacú le feasacht mhothúchánach agus scileanna chun riachtanais a chur in iúl chomh maith le scileanna maidir le rialú mothúchánach agus réiteach fadhbanna. Bainimid go léir brí as ionchur céadach ar bhealaí atá beagáinín éagsúil, agus tá sé sin fíor go háirithe i gcás daoine a bhfuil uathachas orthu. Tugtar cabhair sa mhír seo chun riachtanais chéadach a aithint, agus leagtar amach idirghabhálacha chun rialú agus rannpháirtíocht a chur chun cinn. Sa mhír a bhaineann le scileanna feidhmiúla don saol laethúil, tugtar breac-chuntas ar idirghabhálacha is féidir le scoileanna a úsáid chun cur le scileanna neamhspleáchais agus féinchúraim scoláirí uathacha i dtimpeallachtaí an bhaile, na scoile agus an phobail. Feabhsaítear forbairt acadúil má ghlactar le cur chuige atá bunaithe ar láidreachtaí agus dírithe ar an duine. Sa mhír seo, tugtar tacaíocht do scoileanna chun próifíl de láidreachtaí agus de riachtanais an scoláire a chruthú agus chun úsáid a bhaint as cur chuige a chuireann rannpháirtíocht san fhoghlaim chun cinn. D'fhéadfadh sé a bheith úsáideach, iompraíocht a thuiscint mar chumarsáid, agus réimse tosca ag dul i bhfeidhm uirthi. Sa mhír seo, glactar cur chuige a thacaíonn le hiompraíocht dhearfach maidir le hiompraíocht a chur chun cinn agus iompraíochtaí ar ábhar imní iad a thuiscint agus freagairt dóibh. Sa chaibidil deireadh, Iniúchadh níos géire, Caibidil 5. Dírítear ar réimsí breise chun tacú le scoláirí uathacha lena n-áirítear imní, aistriú idir suíomhanna, oideachas caidrimh agus gnéasachta, foghlaim dhigiteach agus teicneolaíocht chúnta, agus foghlaim ghairmiúil múinteoirí nó FGM. Tá roinnt teimpléid agus acmhainní i mír na n-aguisíní, a dearadh go sonrach chun tacú le foirne scoile agus an treoir seo á úsáid acu. Tá an doiciméad iomlán ar fáil le híoslódáil ar an hipearnasc seo.